an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la i jamu na ka ala deli ala ka diinɛ faamu ɲuman di an ma baara ninnu ala k'a kɛ a kama ale ala jati kama baara ye ka ala deli ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala k'an ka dɔnniyaw jiidi an bɛ bato minnu kɛ la ala k'u minɛ an ye alisilame ala k'an balo a kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala k'an kɛ k'ala bɛn ɲɔgɔnya nin kumakan in kan o kɔfɛ bi an bɛ sigida naaninan na ni masa ta'ala sɔnna a ma sigida tɛmɛnen o tun ye sigida sabanan ye o tun bɛ tali kɛ seliji tiɲɛfɛnw ani a tiɲɛfɛnw sɔrɔ sababuyaw bi sa o walanda o ye a tɛ daga seliji tɛ mɔgɔ min na o ye awa a tɛ daga seliji tabaga tana ye mun seli tɛ daga a ye alikaba tawafuli o tɛ daga a ye seli tɛ maa min na i ka maga kuranɛ la o tɛ daga i ye i tɛ maga kuranɛ sɛbɛnlen na golo la i tɛ maga kuranɛ sɛbɛnlen na walaha o n'a ɲɔgɔnnaw la walima aridɔsi la i tɛ hali biki ta k'o da a sanfɛ i tɛ bere fɛnɛ ta k'o da a sanfɛ fo n'a kɛra karamɔgɔ ye walima dɔnni ɲini den sɔnɔgɔya kɛra olu ye karamɔgɔ ani dɔnni ɲini den olu mago bɛ alikuranɛ la kuma bɛɛ ɔ denmisɛnnin fɛnɛ magali kuranɛ la o bɛ komi maakɔrɔba jurumu la nka jurumu bɛ jɔn kan ni mɔgɔ min y'a to denmisɛnnin sera kuranɛ ma o mɔgɔkɔrɔba de bɛ jurumu in sɔrɔ i y'a ye maa min fɛnɛ mana i tugu ka seli k'a sɔrɔ seliji t'i la kiri mun b'o la ɔ bi walan bɛ munumunu o kan ani koli bɛ wajibiya ni fɛn saba dɔ la kelen walima fɛn damadɔ koli bɛ wajibiya n'olu de ye o ye koli jumɛn sariya ka koli ko don n'o ye janaba ye olu bɛ wajibiya ni tɔgɔ damadɔ minnu ye a bɛ n'i da maga olu dɔ la k'ala deli ala ka faamu ɲuman di an ma a ko faslun nin farafasiyalen la yahillu li ghayri mutawaddi a tɛ daga seliji tɛ mɔgɔ min na ye a tɛ daga seliji tabaga tana ye salatun i ka seli wala tawafun i ka alikaba munumunu o tɛ daga a ye wala massu nuskhatil qur'anil azim a tɛ daga i ka maga kuranɛ parti dɔ la kuranɛ feyi dɔ o bɔlen kuranɛ kɔnɔna la walima a sɛbɛnlen juzu amma juzu sabi o n'a ɲɔgɔn a tilayɔrɔ tilayɔrɔ ka maga olu la o tɛ daga a ye a sɛbɛnnen papiye dɔ la o fana ka maga o la seliji tɛ maa min na o tɛ daga ye a ko wala jildiha hali golo min couverture min bɛ kuranɛ la i ka maga a la o tɛ daga ye la biyadihi i t'i bolo maga a la wala bi'udin i tɛ bere yɛrɛ ta walima biki walima kala k'o ta k'o maga kuranɛ la walima a sɛbɛnni fɛn dɔ kan o si tɛ daga ye wa nahwihi o n'a ɲɔgɔnnaw illa juz'an fo n'a kɛra tilayɔrɔ dɔ ye minha ka bɔ kuranɛ la almutaallim fihi maa min bɛ yen n'a ye dɔnni ɲini den ye a la maa min bɛ yen n'a ye karamɔgɔ ye a la a bɛ daga u fila bɛɛ lajɛlen ye

i tɛ karamɔgɔ i tɛ kalanden o tɛ daga ye ala ghayri udu k'a sɔrɔ seliji t'i la illa muta'allim fihi fo n'a kɛra dɔnni ɲini den ye magali la walima fo n'a kɛra karamɔgɔ ye magali la muta'allim fihi dɔnni ɲini den ye aw mu'allim walima karamɔgɔ yusahihuhu n'a bɛ ka walahaw corriger a bɛ ka walahaw lajɛ nin sɛbɛncogo ɲɛna nin sɛbɛncogo ma ɲɛ a bɛ kalan ta a tɛ kalan ta ni karamɔgɔ bɛ k'o kɛ baasi t'a la sariya ye sɔnɔgɔya karamɔgɔ ni kalanden ka d'a kan olu ka baara fɛn don olu mago b'a la kuma bɛɛ wa sɔbiyu a ko denmisɛnnin sa fi masil qur'ani kuranɛ magali la denmisɛnnin ka maga kuranɛ la kal kabir o bɛ komi maakɔrɔba denmisɛnnin magara a la wo maakɔrɔba magara a la wo seliji t'i la a bɛɛ bɛ jurumu sɔrɔ nka denmisɛn ta magali jurumu bɛ jɔn kan a ko ala munawilihi lahu maa min y'a to ni denmisɛnnin sera a ma e y'a da yɔrɔ dɔ la denmisɛnnin nana a ta ka tulonkɛ k'a la k'a fara fara i y'a da tabali surunmannin dɔ kan i y'a da fotɛyi kan denmisɛnnin taara a ta k'a fara fara walima i y'a bila kurun n'a ɲɔgɔn kan denmisɛnnin nana a ta walima e yɛrɛ de y'a di denmisɛnnin ma a ye tulonkɛ k'a la jurumu bɛ jɔn kan maakɔrɔba min y'a to ni denmisɛnnin sera a ma wa man sɔlla bi ghairi udu'in a ko ni maa min selila k'a sɔrɔ seliji t'i la ten wa ayi amidan k'i tugu yɛrɛ de ka seli k'a sɔrɔ seliji t'i la fa huwa kafirun a ko k'o tigi ye kafiri ye waliyazu billah an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ kafiriya ma dɔnnikɛlaw ye kuma caman fɔ nin ko la ko maa min mana a kɛ tahawunan k'a kɛ yɛlɛbɔna ye maa min mana a kɛ istihzaan k'a kɛ ni tulon ye k'a kɛ ni yɛlɛbɔna ye bal k'a kɛ yɛrɛ komi i b'a ladaga dɔnnibaga dɔw y'a yira k'i kafiri yɛrɛ dɔnnibaga dɔw ko ayi a tigi ye jurumuba de sɔrɔ ɔ i n'a fɔ kabayira jurumu belebelew bɛ cogo min na dɔw ko la a tigilamɔgɔ yɛrɛ ye kafiriya don kafiriya duguma a kafiriya tɛ min b'a bɔ silamɛya la pewu nka kafiriya don a ye baara kɛ min ye wale wale mun ye kafiriya wale a mana kɛ istihzan aw tahawunan a mana kɛ nin fɛn o fɛn kama a ye kojuguba kɛ nka an bɛ tanga ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ kafiriya ma a tɛ bɛn maa ka seli fo k'a sɔrɔ seliji b'i la n'i y'i tugu sa ɔ i ka kiri kɔni dɔnnibagaw ye kiri caman caman fɔ a la ɔ ka ala deli ala k'an kisi a ma min bɛ tugu la a ko yajibul guslu koli min ye janaba koli ye sariya ka koli a bɛ wajibiya min salasati asiya in cogoya saba dɔ la kelen ma a bɛ wajibiya ni cogoya damadɔ ye o dɔ ye jumɛn alijanabatu awil janabati o ye janaba yɛrɛ ye walhaidi ani kalo labɔ wa nifas ani bange joli aljanabati o ye dilan mana tɛmɛ cɛ ni muso cɛ maa min mana da a mana sura sugo maa min bɛ ala k'a n'aw bonya a kulonkɛla a yɛrɛ la fo ji giriman bɔra n'o ye maniyu ye n'o ye verse ye o bɛɛ lajɛlen janaba kelen k'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔn ɲɔgɔn maa min sura sugora maa min tulonkɛra a yɛrɛ la maa min dara cɛ ni musoya yɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen ye janaba ye a n'a sɔrɔ sababu maa min ni kafiri kun don a donna silamɛya la a bɛ janaba ko o n'a ɲɔgɔn ɲɔgɔn walhaidi ani kalo labɔ zuru nana muso min ma a bɛ ko o ye haida ye wa nifas ani bange joli muso min n'a saniyara bange kɔfɛ n'a ala ka ne n'aw bɛɛ kisi k'an latanga kɔnɔ tiɲɛ kɔfɛ kalo duuru kalo wɔɔrɔ a kɔnɔ tiɲɛna o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bange joli ye kalo naani kɔnɔ tiɲɛna o bɛ kɛ bange joli ye fal janabatu a ko janaba kisman tilayɔrɔ fila don walima tila fila don ahaduhuma a fila dɔ la kelen khurujul mani o de ye verse bɔli ye ji girinmanba in bɔli ye bilazatin ni daamu ye mutadatin min ye laada daamu ye walima min ye daamu ye min ye eh, mɔgɔw cogoya ye fi nawmin janaba in eh, maniyu in bɔra sa de wa k'i to sunɔgɔ la aw yakazatin walima i b'i ɲɛ la i tɛ sunɔgɔ la o bɛ kɛ verse bɛ se ka bɔ mɔgɔ la k'i to sunɔgɔ la sura sugo sababu la a bɛ se ka bɔ mɔgɔ la k'a sɔrɔ a tɛ sunɔgɔ la ni cɛnimusoya ye walima a bɛ se ka bɔ mɔgɔ la ni nɛnɛ gɛlɛn ye a bɛ se ka bɔ mɔgɔ la ni baganw ka jigiba jigiba i mana yɛlɛ so fali kan a bɛ yigiba yigiba a bɛ bɔ i la bugɔli bɛ se k'a bɔ mɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen y'a bɔli sababu ye walima a bɔra bi jima in ni kafoɲɔgɔnya ye cɛ ni muso dara a bɔra aw gayirihi walima a bɔra ni sira wɛrɛ ye an fɛn mun fɔ sisan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ninnu dɔ la kelen si ye wasani a bɔ sira dɔ ye magibul hasafati o de ye ala ka ne n'aw bonya cɛya seli ahan cɛya seli walima cɛya eh, sɔrɔli fil farj musoya la cɛya ni musoya seli ɲɔgɔn ma ka kuma bonya fɔ nɛgɛtigɛda fila dɔ la kelen seli ɲɔgɔn ma cɛ ni muso o nɛgɛtigɛda fila seli ɲɔgɔn ma n'o ye taafe bolo ani kulisijala seli ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o ma ko kafoɲɔgɔnya a mana bɔ n'o ye aha o ye a bɔli sababu dɔ ye walima o ye janaba koli dɔ ye fɛn bɔra fɛn ma bɔ vɛrse bɔra o vɛrse ma bɔ o tanke ni nɛgɛtigɛda fila sera ɲɔgɔn ma janaba koli wajibiyara a ko nɛgɛtigɛda fila doli ɲɔgɔn na vɛrse bɔra sawa a ma bɔ sawa koli wajibiyara bal kuma dɔ la nɛgɛtigɛda fila bɛ se ɲɔgɔn ma k'a bɛɛ lajɛlen lafiya walima ka se ɲɔgɔn ma fo ka tila ka fo kɔfɛ

wa man wajada fi thawbihi ni maa min y'a sɔrɔ a ka fini na maniyan maniyu la yabisan nka maniyu verse in jara ka ban la yadri mata asabahu i m'a dɔn kuma jumɛn a bɔr'i la ightasala a tigi b'i ko wa a'ada ma a bɛ segin fɛn kan salla a kun ye min seli min akhiri nawmatin ka bɔ a ka sunɔgɔ laban na namaha fihi a sunɔgɔra sunɔgɔ laban min na ka nin kuma walawala a ko cɛ ni musoya o kɔfɛ vɛrisi mana bɔ maa min na koli wajibiyara nka maa min mana a ye i ka sunɔgɔ la o kɔrɔ ye mun ye maa min kunna sunɔgɔ la sɛnkɛri wagati i wulilen i y'a sɔrɔ vɛrisi ja b'i ka fini na walima i y'a sɔrɔ vɛrisi yɛrɛ bɛ fini na a ɲiginnen don i y'a ye fajiri da fɛ i wulila i y'a ye a bɔr'i la sunɔgɔ de la a jalen don sawa a jalen tɛ i b'i ko de i bɛ seli ɔ nka o cogo kelen na i wulila fajiri fɛ i ko i ma ko i selila i y'a ye i kɔntinila de fo witɛri nɛvɛri wagati i nana vɛrise jalen y'i ka fini na e dun ko a ah, ne ka sunɔgɔ laban ye fajiri de fajiri kɔfɛ n ma da siga t'a la a bɔr'i la ka kɔn fajiri seli ɲɛ o la i b'i ko i bɛ segin fajiri in kan k'a juru sara o cogo kelen na maa min mana n'a ye fajiri kɔfɛ e sunɔgɔra ka wuli fo i taalen baara yɔrɔ la i tilala k'a y'i la siga t'o la o tigi a bɔra sunɔgɔ laban kɔfɛ ka d'a kan fajiri mana seli dɔw bɛ da ɔ i ye dali laban min kɛ dɛ seki vɛrisi in bɔra o de la i b'i ko fajiri seli t'i ma ka d'a kan i ye sunɔgɔ dɔ kɛ fajiri kɔfɛ o cogo kelen na maa min mana na sunɔgɔ selifana kɔfɛ i sunɔgɔra i wulila i ye vɛrisi jalen y'i ka fini na ɔ siga t'a la a bɔra selifana sunɔgɔ la o la i b'i ko n'a sɔrɔ i ye selifana seli i bɛ segin selifana kan n'a sɔrɔ i kun ma selifana seli i b'i ko ka sɔrɔ ka selifana seli kuma khulasɔ kuma fanba ye min ye walima kuma bɛɛ lajɛlen bɛ lamunumunu min na dɔrɔn i ka sunɔgɔ laban dɛ se k'a bɔr'o de la o la i b'i ko n'a sɔrɔ i ye seli dɔ k'o kɔfɛ i bɛ segin o seli kan n'a sɔrɔ i ma seli k'o kɔfɛ i ka sunɔgɔ laban kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka i ko ka sɔrɔ ka ɲɛsin i ka farida ma farida min bɛ nalen nka ni ale kɔni mana bɔ i la kuma o kuma n'i y'a jalen i la i ka sunɔgɔ laban ni seli waati b'o kɔfɛ i kun y'o seli i bɛ segin o seli waati nka ni seli waati t'o i ka sunɔgɔ laban in kɔfɛ i b'i ko ka ɲɛsin seli nata ma kuma o kuma i mana vɛrse vɛrse jalen i ka fini na e dun sunɔgɔra ka wuli c'est que a bɔra sunɔgɔ in de la aha n'o sunɔgɔ waati ma jan sa i yɛrɛ y'a dɔn a tɛ se ka a bɔ ne dali ma tɛmɛ miniti tan kan a tɛ se ka bɔ ne la nin sunɔgɔ in na ka kunun sisan ka tila k'a y'o jara o tɛ se ka kɛ c'est que depuis n'i ka sɔgɔmara sunɔgɔ laban de a bɔra o de la o la i b'i ko n'o kɛra hali lansara de ye sa i bɛ segin fajiri kan i bɛ segin selifana kan i bɛ segin o lansara in kan ka ala deli ala ka faamu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma n'i kɔni ye verse ye kuma o kuma i ka fini na a jalen t'a dɔn a bɔra kuma min na i b'i ko i bɛ segin fɛn kan i kun ye min seli ka bɔ i ka sunɔgɔ laban na n'o y'a sɔrɔ i sunɔgɔra de i wulila i y'a dɔn a bɔra o sunɔgɔ la i ma seli fɔlɔ i bɛ janaba ko ka sɔrɔ ka ɲɛsin i ka seli waati nataw ma k'ala deli ala ka faamu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bi sigida bɛ jɔ nin kan k'ala deli ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalillahuma wasallim wa barik ala abdika wa rasulika nabina muhammad wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin aw k'an bɛn sigida wɛrɛ ni masa taala sɔnna a ma